Tuma exercise. Tuma exercise. Tuma exercise lelo tizaenda kuma dimba. Tima kamba kuti kudi kudimba. So ndiko mene tienda kudimba lelo. So kudimba kwa mene tizaenda. Tufuni kuyambira first tuma exercise first. Tuko so. So. Okay. Kudimba tiye tizienda mudimba. Okay.

Muno mu dimba muoneka monga muli banthu. Ati bwanji braza? Blaza. Bwino bwanji blaza? Blaza, muli bwino blaza? Tili bwino osaziwa inu. Ise tafika muno mu dimba blaza. Ah. Cholinga chakufika muno mu dimba blaza Aha. ni chakuti tizibe zamene zipezeka mu dimba muno. Ise sitiziziba. Okay. Mhm. Ni chani zipezeka mu dimba? Niona chimutengo ichi, ni cha chani mu chinyanja ichi? Ichi mtengo ichi muchizungu tikuti banana koma muchinyanja timati nthochi. Ni nthochi. Nthochi. Oh, Izi ni nthochi. so iyi ni nthochi. Iyi ni nthochi. Kapena kuti chimtengo cha nthochi. Ehe. Nde chamene ichi. Nanga ni chani ichi? Uyu mtengo timati muchizungu timati mango koma muchinyanja timati manga. manga mtengo timati manga ni wamanga mchizungu ndi mango okay so uyu mutengo uyu pa chinyanja ndi wamanga uyu ndi mutengo wamanga uyu oh mutengo wamanga so tiye tione tiona zinthu zina apa bwerani bambo bwerani bambo izi zinthu zili kudyewa zili kudyedwa ndi tudoyo Aha. Tudoyo bwanji tumadya vinthu ivi. Tudoyo twake ena utu tumati tung'ono tung'ono so totchedwa kuti eh, minyoka nde zimadya oh, tudoyo twa minyoka uh -huh. tumadya uh mhm. -huh. minyoka imadya ivi uh mhm. -huh. so ni ndiwo bwanji zili mdimba izi ni ndiwo bwanji izi izi timati izi ndiwo ni veji timati kuti ndiwo za masamba ndiwo za masamba Ehe. Ehe. Ndiwo za masamba za lepu. Nde veji. Akuti lepu pa chinyanja ndiwo za masamba. Yeah. Ndiye tiye tione, ti- tiye tione zina, niona kuona mitengo zina uko. Tiye tione mitengo zina izi. Okay. Tiye tione mitengo, tiye tione mitengo. Ah. Taona pa mutengo winango. Aha. Uyu mutengo uoneka ndi wobiriwira uku. Aha. Ndi wobiriwira. Nde m'mene umaonekera. Oho. Mm. Kodi uyu ni mutengo wa chani? Uyu mutengo pa chizungu timati popo koma zipaso zimakhala kubala ndi mutengo wake timautcha kuti papaya. Ah, akuti uyu ndi mtengo wa papaya. Uh -huh. Ndiye tiye tione zina zomwe tili kuona uku. Uh -huh. Tiye tione zina. Kodi kuli zinthu zina zomwe muziwa mchinyanja zomwe zili apa? Ziliko ngati anyenzi, onyonyi, anyenzi. Zonsezi timati. Iyi ni chiyani? Muchizungu timati onyonyi koma pa chinyanja timati anyenzi. Uyu ndi timati anyenzi. Anyenzi. Oh, ni anyenzi. Anyenzi. Mm -hmm. Uyu ndi anyenzi. Anyenzi. Okay. sure Sono pali mtengo wina hapa. Uyu mtengo ukuoneka bwino kwambiri. Ndi mtengo bwanji wamene uyu? uyu mtengo timati nde timati gwava koma- Pachizungu akuti pachizu- gwava. gwava Nanga mchinyanja ni mtengo wanji? Mchinyanja uyu? timati Mchinyanja timati chani gwava? Gwava. Gwava. Gwava. Gwava. Oh. Mchinyanja timati gwava. Timati gwava. Yeah. Ndiye tiyeni tione kumbali zina. Mm -hmm. Mbali kuli ndi, ndiona mitengo zambiri muno mudimba. Mm -hmm. Mitengo zambiri. Mm -hmm. Izi mitengo zitipasa moyo. Mm -hmm ndiponso timadya moyo. Kodi uyu ndi mtengo wa chani? Uyu ndi mtengo wa tomato. amati tomato mu chizungu koma zimakhalamo zosiyanasiyana zopusana-pusana. Ni tomato wotani umeneyu kapena mukuti um, chimate eh, uyu ndi chimate wamng'ono eh, ndipo uyu chimate wamng'ono amamutcha kuti phwetekere mu chinyanja ni phwetekere tiyeni tione chimate ina mm. iyi ndi chimate yotani iyi ndiye chimate imene timatcha kuti tomato ikuluikulu timati chimate Chimate. Iyi nde chimate. Ikuluikulu Oh. nga iyi timaita kuti chimate. Iyi tomato ndi ya chimate. Chimate. Oh. Ndipo mu dimba muno ah, ah, muli zinthu zambiri. Tiyeni tioneso kuno. Tiyeni. Tiyeni tione kuno zamene zichitika. Tiyeni. Tiyeni. Ah, ah, tafikanso pa mtengo wina unabala. Unabala chani? Izi ndi nthochi. Nthochi. Nthochi pachinyanja kuti nthochi, pachizungu kuti timatcha kuti banana. But ni nthochi. Oh, inayamba nthochi. Nthochi inayamba. Nthochi inayamba. Uh -huh. Niona mtengo wina apa. Uh -huh. Ah. Uyu mtengo timati uyu mtengo ndiwo mtengo umabala zipaso zabwino ngako benji timaitana kuti pachizungu amaitana uh -huh. kuti avocado. Uh -huh. Koma muchinyanja timati kotapela. nde mtengo wa kotapela uyu ni kotapela oh kotapela Ehem. ine nakota napela ndiye uyu oh kukota nakupela Nakupela. ndiye uyu Ndiye mtengo ni wakota napela Nakupela. ndiye tiyeni tione zili mudimba ndipo mudimba muli zinthu zambiri izi ndi chani izi Kodi zimenezi muli kuziziwa izi? Izi kuziziwa tili kuziziwa timaziitana kuti ma strawberry. Ngati aya ndi ma strawberry. Aaa ine sindikuwaziwa mchinyanja ma strawberry kodi ndi ndi zisamba za bwanji? Zisam, zisam, Zisamba zakudya za msanga. ehe, zimabala zipaso zabwino ngako zimaoneka Ooo zimabala zipatso. zo, eh, zipaso Oh, zofuwira. oh, okay, okay. Zikomo kwambiri.

Nikuona masamba apa. Aha. Ndi masamba yanji aya? Aya masamba timaitana kuti pa chizungu ndiye akamba ati sweet potatoes leaves. Sweet Okay. potatoes leaves but ise mu chinyanja timati aya timacha kuti kalembula. Oh, kalembula ni kalembula. veji yabwino ngako masamba yabwino ngati mufuna kuphika mkudya ndiye ileta thanzi mthupi so iyi ni kalembula pachizungu kuti sweet potatoes leaf Sweet potato leaves but pa chinyanja timati kalembula. Okay kalembula tiye tipite kwina tiye tipite kwina dimba ni yaikulu kwambiri dimba ni yaikulu kwambiri ino dimba ni yaikulu kwambiri ndiye tiye tione apa zomwe zili mdimba mwathu ndikuonanso ndiwo zina apa zamasamba kodi ndi ndiwo zotani zomwe zili apa zamasamba Ha, ndiwo zili apa za masamba timati mungaone pa chizungu amati cabbage. Iyi ni cabbage. Kabichi. Then pa chinyanja tikuti kabichi. Pa chinyanja Kabichi. timati iyi ni kabichi. Cabbage ndi kabichi mu chinyanja. Oh. Zikomo. Ndikuonanso zinthu zina uku ku garden kuli zinthu zambiri koma mosachedwa mosataya nthawi ine ndizoyamikira kwambiri potilangiza zinthu za muchinyanja zomwe zipezeka muno mdimba ndiponso ine ndayamikira kwambiri ndiponso aliyense otamba video imeneyi iwe mnyamata musikana onesesa bwinobwino kuti ndi zinthu zotani zomwe ndikufuna muchitundu chakwanu kapena kuti chinyanja